ndewonụ ndị be anyị anyị na-anabatakwa unu n'ihe emume anyị nke ụbọchị nke tata afa m bụ maazị ọzọemenam abịara m na obi nwa ikorobịa nke na-elekọta ihe onyonyo a na-akpọ eh, afọ Igbo amaka afa m bụ Augustine Kelechi Odoemelam abụ m nwa afọ Ikwuanọ nke dị n'Abia steeti Naijiria
anyị bịara n'obi gị n'ụbọchị nke tata ka ị kọwatụrụ anyị ihe anyị kwesịrị ịma ma gbasara ihe onyonyo anyị na-elekọta nke dị n'okpuru eh, ọchịchị eh, Eh, Maazị Don Chuks nke bụ ya bụ onye mekwadobere ihe onyonyo a nke o tinyere gị n'aka ka ị na-elekọta ọ ga-adị anyị mma ka ị kọọ ndewo
n'etufughị oge gị m ma-akọrọ gị na nkenke na nkenke ee eh, ihe onyonyo ga na-akpọ afọ igbo amaka tv onyonyo ga-abụ ebe a ga na-eme emume ndị Igbo niile egbe a ga na-agụ ife gbasara emume Igbo ka ndị Igbo si eji ngwa ka e si esi nri Igbo niile ka e si esi eji eme ọtụtụ ihe dị iche iche na omenala ala Igbo niile ọbụna m ga-ajụkwa ya ajụjụ ọzọ nke a bụ ajụjụ ga-eme ka anyị mata ihe dị iche iche nọ n'ime ihe onyonyo a ka ọ kọwatụkwara anyị ihe bụ echiche ya ma onye isi ya bụ eh, maazị Don Chuks ka ọ kọwatụrụ anyị ihe bụ echiche ha mgbe ha wubere ihe onyonyo anụnwa
ana m asị onye isi m wụ maazị Chukwudi Pascal Ụzọchukwu aka Don Chuks o letara anya n'elu lee n'ala wee na ya na asụsụ igbo anyị wụzi ihe eji eme ihe egwuregwu wụ ihe eji eme caricature o nwezi ebe a gara e wee jide igbo n'aka ọ bụkwa oyibo oyibo ka a na-asụ o wee n'anya na mitin ọ gara na mba ofesi wee nata o wee buru ihe a na-akpọ omenala igbo na asụsụ igbo ka e bughachi ya azụ ka ọ dị na mgbe gboo ka ọ hapụ gị bụ ihe nwụrụ anwụ a jụọ kee ebe asụsụ anyị gara kee ihe omenala anyị gara ndị na-amaghanụ ga-amata ọ ya eji kwado onyonyo a n'oge awa dị ugbu a onyonyo awụ nke a na-ekobe na mbereme ụlọ n'ụlọ a na-ekobe nke ekobe anyị mere ka ọ dịrị onye ọbụla mfe i weta ekwentị gị ebe ọ were nọ n'ekwentị gị ị ga-ele ihe onyonyo a ebe ọbụla gị nọ ma mba ofesi o ebe ọbụla gị nọ so far ị nọ ị nọ n'elu ụwa a ị ga-afụ ihe onyonyo a a na-akpọ Afọ Igbo Amaka TV Kelechukwu ọ ga-adịkwa anyị mma ka ị kọwatụrụ anyị omenala ihe omenala dị iche iche anyị na-atụ anya ịhụ na ihe onyonyo a a na-ekwu maka ya bụ Afọ Igbo Amaka TV ka ịkọ- ndewo ndewo n'etufughị oge ọhaneze na-ege m ntị ihe onyonyo anyị a wụ ebe ka m si kwutukwa na mbụ wụ ebe a ga na-akụzi nkụzi n'Igbo ebe a ga na-eme ihe omenala a ga na-egosi ka esi eme ihe omenala niile dịka ihe gbasara ọjị Igbo ọ wụ ọtụtụ n'ime anyị na-ama ihe wụ ọjị Igbo ose ọjị ọ wụrụ anyị niile ma ihe a na-akpọ ose ọjị ose ọjị kịrịkịrị ọ wụrụ anyị ma ya ụmụ ihe ndị a niile eji eme ihe omenala niile a ga na-akụzi ebe ahụ na-akụzi ma na-ezikwa ka esi eme ete egwu ọnwa ka esi achụ oro ka esi eme ihe a na-akpọ ekpe n'okwu Igbo anyị omenala a na-akpọ ya Igbo festival a na-eme ya once in a year ka a na-eme na festival na ihe ọzọkwa wụ a ga na-egosi ka esi eri ji na ihe onyonyo a ka mba mba niile dị iche iche si eri ji ha n'ala Igbo a ga na-egosi ihe onyonyo a ndewo kedu usoro anyị ga-eso nwee ike ịdị na-ekiri ihe onyonyo a anyị na-ekwu maka ya bụ Afọ Igbo Amaka ihe onyonyo a wụ e mere ihe ndị bekee na-akpọ ka ọ dị na internet ya bụ digital TV digital wụzi nke wụ agba agba nke ọfụụ ọ wụrụ agba ochie agba ọfụụ ugbu a na nke agba ọfụụ ahụ i weta ekwentị ka m kwuru na mbụ ị pịna ya gaa n'internet gị pịa YouTube youtube.com ọ ga-ebuje gị na YouTube i wee gaa n'ebe a dere search ị ga-afụ search ebe ahụ i dee na search ahụ Afa Igbo Amaka TV ị search ya ya ọ ga-ewepụtara gị ihe onyonyo anyị gbasara Afa Igbo Amaka ihe emume niile gbasara ala Igbo ọ ga-ewepụtara gị ya i jiri aka gị họrọ nke ị chọrọ ile n'otu aka ahụ kwa gakwa na Facebook anyị ọkwa otu afa ka ọ zakwa Afa Igbo Amaka TV ofu aka ahụ kwa ị searchkwa ya na Facebook nwetakwa ya Afa Igbo Amaka TV i nenekwa ya ebe ahụ ị gaa na Twitter ofu ihe ahụ kwa Afa Igbo Amaka TV ị gaa na Instagram ofu ihe ahụ kwa Afa Igbo Amaka TV o nwerọ ihe dị iche na ha ncha niile ị na-ekiri na YouTube ofu TV a ka ị na-ene na Facebook ị na-ene na Facebook ofu TV a ka ị na-ene na YouTube ma Instagram ọ bụcha ofu TV a ofu ihe nke a ziri ebe a ka nke a na-ezi ofu mgbe ndewo ihe anyị na-atụrụ anya ndị na-elele onyonyo ga n'ebe dị iche iche ha nọ wụ onye banye n'ihe onyonyo a o nwere ebe e ji ihe uhie uhie tinyekwa ya ka ọcha ndị bekee kpọrọ ya subscribe ka a kpọrọ na okwu bekee ihe nnọọ m chọrọ ka i mee ebe ahụ bụ ebe ahụ e ji ihe uhie uhie tinye nke ọcha n'ime ya dee subscribe jiri nnọọ nwayọọ metụ ya aka ofu aka metụ ya ofu aka otu a m si mee nke m ugbu a just metụ ya aka otu a ya bụ ife abanyago kọwa ya unu anụla ndụmọdụ a biko ọkwa ka ọ ga-esi wee baara anyị n'uru ka ọ hafụ ịbụ o rukwa n'oge ikpeazụ anyị ahịa wee dịkwa n'anyị ee o nwere ndị ndị bekee kpọrọ communication ọkwa nya ka e ji ebi kịta ee ị gwa m m nụtụ m sachikwa gị azụ ee akwụkwọ na-atọ ụtọ ọ na-ara arụ na mmụta onye nwere nkasi obi akwụkwọ ọzọ mara akara dị ụtọ onye ratụ ibe ya ratụ gwa m ji gụọ ife ahụ kịta m ji gụọ mara akara dị ụtọ onye ratụ ibe ya ratụ wụ na onye isi anyị jere mba ofesi jee ratụ mm. bịakwa ka ndị ọha na eze na-ege ntị ratụkwa mm. a sị ọ nụrụ kara nwanne ya a sị ife ọma mere onye mere ibe ya ndewo nụ oge ọbụla afa m bụ maazị Ozoemenam anyị na-eweta ihe emume anyị n'ụbọchị nke taata isi njedebe ndewonụ